listen if you are a woman and you know that you are matured you are irugo ihe eji nwoke eme irugo ihe eji nwaanyị eme ịmarago ihe dị njọ because most of us na-epretend na ya ama ihe dị njọ please listen to this new year resolution new year resolution ihe anyị ga-ebu wee banye 2024 all those bad bad ones please let's just trash it ka anyị hapụ ibu ya baa 2024 the former post m mere bụ general yes for family and friends for well wishers for content creators yes nọ n'ihu akwụkwọ ga-abụ ha nenechaa video gị they cannot like they cannot share they cannot even comment hmm? ha eme anya ka ọ na ha afụghị ya mgbe i blowziri all of them will come let me not go further please if you are a married couple stop on this spot okay let's discuss about this those things that you need to do

o binie and nwaanyị please make sure na ị na-anyụ ọ bụrụ na di gị laa gị ọ bụrụ na ịnyụhọ sị ya baby na m anyụbeghị okay ọ bụ nsọ nyanwa ya na-eme the eh, distin eh, eh, enjoy ọ bụ nsọ nyanwa ya na-enweta the satisfaction ọ bụrụ na ọ laa gị ikpu na ịnyụhọ sị ya nna bịa mekwa ihe anụnwa na achọrọ m ịnyụ na m anyụbeghị yes number 5 bụ gịnị once in a while buy your husband buy your wife a gift yes ọ bụ nsọ ụmụ nwoke na-egote gift nwaanyị na-ego gift o yes ama m that na ee eh, eh, boxers and singlet o nwere ihe ọzọ ụmụ nwaanyị na-egote abụ yes ọ bụrụgodu na boxers and singlet ahụ make sure na ị na-egote ya once in a while ị nara ya ego ya igote ya isavuo ego n'aka ọ bụrụ nwa 1000 bụrụ 500 na-anakọrọ ya you know feeding money pocket money nke ọbụla ị kpọrọ ya you know eh, allowance na-esave ya until o lu ego ihe ị ya-eji wee gotere ya gift once in a while gift your husband ụmụ nwaanyị ka m na-agwa in particular because some ụmụ nwoke na-egote some ụmụ nwoke na-egote but a na-ewe that na ọ all men's responsibility na-ego gift enye nwaanyị asị asị asị ọcha o nwegodu ihe ị na-alụ yeah ọ bụrụ na o nwe ihe ị na-alụ ị na-eri nni ị na-eriju afọ na-anapụta ya ego na o nye gị ego nni i save some gotere ya gift okay ọ bụ nsọ nwoke na-ego gift nwaanyị na-ego gift na-eme na ọ na-erekindle love ọ na-eme love a na-atọ ụtọ ọ na-eme relationship a na-atọ ụtọ ọ na-eme marriage a na-atọ ụtọ ọ bụrụ na ị maghị ya mara ya the second one is always call each other biko ụmụ nwaanyị

make sure you call your partner in a day at least once asịkwana ee eh, ọ fọkwanụ gịnị ya abata ahịa kekwenụ ihe m na-akpọrọ ya m kpọọ ya kịta ọha ịdisturb ya ọkwa ọ ka ya abata n'ụnọ ọkwa mụ na ya bi n'ụnọ ọ ya abata yes ọ ya abata but anything can happen ị maghị ihe nwere ike ime o nwere ike na ọ bụrụ na di gụ na o nwere ihe mere but because of na ị wụha onye na-akpọ o nwere ike ichekatazie o oh, until ọ batazighị mgbe ahụ ọ dị late so the earlier the better once in a while call your husband baby how far unu nọ n'ọlụ so that o nwee ihe a jụrụ gụ you can be able to give account of it sị ya na mgbe m kpọrọ ya na akpọrọ m ya ebe one and na ọ nya nwa zara phone or na akpọrọ m ya ebe dị otu a na ọ nya nwa zara phone okay please once in a while call your husband

pekia ya a sịla na we are we are having quarrel mpekia ya na we are outside you are outside you are husband and wife for crying out loud some people will say children are there yes children are there children dey there they know say mommy and daddy are doing mommy and daddy's play yes because ebe a fụrụ ha ha ma ihe karịa onye ọbụla ịfụ ha na-abịa sị let's do mommy and daddy let's do that mommy and daddy ukwu ihe arụrụ ana ọ bụrụ na ha na-eme mommy and daddy so all this one ị na hide do it so that ka ha fụkwa that na this kind of thing na-eme exist peck your husband peck your wife in front of your children on the road anywhere provided that that person is your spouse peck him or her ma ị fụ ya kenee ya ọ bụha alụ a sị na enọọ eh, eh, ụfọdụ n'ime unu ya bụ abatakwa ha na the first eh, mbata ya abata na-abịa with question before ị sị ị sị nya before ị sịgodu di gụ welcome ọ bịagodu with question unu esikwe nni nni gịnị ka unu riri ee nni ọ dịkwa mmiri mmiri ọ dịkwa abutekwara pure water taa egotezikwara ihe a

hmm? ọ ihe m sị ka m bịa gwa my fellow couples ntị ọ dịkwa ee ntị ọ dịkwa watch to the end share this video like comment ka onye na-anụghị ya nụ ya ọ nụrụnụ kaara nwanne ya ee eh?